Is scéim tacaíochta í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha do chlubanna CLG fud fad na tíre seo atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn sa chumann. Bhí thar 250 club cláraithe linn agus chuaigh 55 club ar aghaidh fá choinne bonn agus tá siad ag fáil na bonn sin anocht. Is aitheantas é sin ar an obair atá déanta acu i mbliana. Cois Fharraige abú.
Caithfidh mé a rá nár cheap mé riamh go mbeinn anseo ar thaobh Pháirc a' Chrócaigh agus an bonn óir seo i mo láimh. Is rud mór millteach é seo againn inniu agus muid ag glacadh leis an mbonn óir tá muid thar a bheith sásta agus bródúil den chlub.
Bhain muid an bonn cré-umha amach in 2018 agus tá muid ag tógáil air sin ó shin i leith. Is iontach an spreagadh é agus is iontach an t-aitheantas sin a fháil freisin.
Bhí dlúthcheangal againn le Seosamh Mac Donncha i gcónaí mar imreoir agus mar theagascóir agus tá an-áthas orainn go bhfuair muid an duais seo i mbliana.
An rud faoin bhFondúireacht is dóichí ná tugann sé deis do na clubannaí agus b'fhéidir baill ar an talamh na rudaí a dhéantar go náisiúnta cineál a chur chun cinn i gclubanna féin. A bhuíochas leis an bhfondúireacht, is dóichí, tá deis anois ag clubanna na rudaí praiticiúla beaga sin a dhéanamh. Caithfear an scéim a mholadh mar thug sé an-tacaíocht dúinne ó thaobh cineál aidhmeanna a leagan amach don chlub, spriocanna a bhaint amach ó thaobh na Gaeilge de agus an tacaíocht phraiticiúil a chuir na hoifigigh forbartha ar fáil chomh maith, tá sé, tá sé an-luachmhar dúinne. Chuir Glór na nGael an t-uafás tacaíochta ar fáil dhúinn i mbliana. Is dóigh gurb é buaicphointe na bliana a bhí ann ná an lá siamsaíochta a bhí ann. Bhí ceardlann damhsa sean-nós ann agus bhí beatha ann, bhí mar a bhí ag tithe ann agus bhí lá traenáil ann agus fuair muid maoiniú agus airgead ó Ghlór na nGael le haghaidh sin. Bhí an scéim an-thábhachtach dúinn, go mór mór i mbliana do thugamar an-chuid breis oibre isteach sa chlub ó thaobh áiseanna de agus rinneamar talamh slán de go ndéanfadh muid fógraíocht agus tuilleadh oibre ó thaobh na Gaeilge de. D'oibrigh a lán daoine go crua chun é seo a fháil. Ón coiste, ó na peileadóirí, na bainisteoirí, Bord na nÓg agus an comhphobal i ginearálta. Agus bhí sé go han-sásúil agus táimid an-bhródúil as.
Ciallaíonn sé go leor, cuireann sé ríméad orainn ar fad. mar an bhfuil a fhios agat, Seosamh Mac Donncha, Joe mar a thiúrfadh muid air, b'as bhunadh Chonamara é, aniar as na hoileáin, agus rinne sé an t-uafás oibre ar son na Gaeilge i gConamara, i nGaillimh agus ar fud na tíre ach bhí sé bhí sé an-speisialta againne fear a raibh baint aige leis an nGaeltacht a bheith mar Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael.
D'imir mé le Joe nuair a bhí mé óg, hurler iontach a bhí ann is bhí an-time aige don dream óg go mórmhór mar bhí sí sin an aim a bhí aige, an cluiche a coimeád agus é a bhrú ar aghaidh chuile bhliain i ndiaidh a chéile.
Tá ról lárnach ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha leis an Chumann Lúthchleas Gael mar is comhpháirtnéireacht idir Glór na nGael agus Cumann Lúthchleas Gael a bunaíodh i 2017 agus ó bhliain go bliain tá an pháirtnéireacht seo ag méadú, tá an méid sin clubanna atá ag glacadh páirt ann ag méadú agus tugann sé gliondar croí duit i ndáiríre. Is dóigh muid mar chlub Gaeltachta go raibh sé tábhachtach dúinn an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na bhfoghlaimeoirí go háirid agus daoine nach mbeadh ach cúpla focal acu.
Ní gá do gach duine a bheith líofa. Tá cuid mhaith againn as cleachtadh ach is breá dúinn iarracht a dhéanamh ár gcultúr a chur ar aghaidh san club. Taispeánann sé sin an meas atá againn dó. Is dócha go bhfuil mé ró-shean anois le bheith anseo ag imirt peile agus bonn óir a bhaint amach ach tá mé iontach bródúil a bheith anseo ag déanamh ionadaíocht ar an ar an gclub ar an lá mór seo. Níor cheap mé riamh ag breathnú siar ar 2020, bhí muid thar a bheith sásta agus bonn cré-umha a bhaint ach anois is mé i mo sheasamh anseo mar Oifigeach Gaeilge i bPáirc a' Chrócaigh, tá mé thar a bheith ríméadach agus sásta agus bródúil don chlub go bhfuil muid théis an méid seo dul chun cinn a dhéanamh go dtí seo. Má tá clubannaí amuigh ansin a bhfuil suim acu i gcúrsaí Gaeilge agus má tá siad ag iarraidh píosa beag treoir a fháil nó comhairle maidir leis an bealach is fearr chun tosaigh, bí i dteagmháil linn, táimid i gcónaí ar fáil, cuirigí ríomhphost chugainn ag CLG ag glornangael.ie.